N'ezie n'ezie anyị zuru ka emee nnọọ na agụpe ụzọ agụpe ọnụ chi fo ụtụtụ ọkụkọ enwe di tata eh, kpọmkwem bụ ụbọchị ọma Chineke kwara aka kee ee eh, dịka ọ na-adị anyị amalitego eh, agụpe ụzọ agụpe ọnụ n'ụbọchị taa ee anyị ana m asị gị gị bụ onye ọma na ọ ga-adịrị gị na mma ekpere m ụtụtụ ehihie na abalị bụ na ọ ga-adịrị Igbo na mma ee anyị na-achọ ịhọpụta onye isi ala anyị na-atụ anya na ọ ga-eduru anyị duba anyị na ebe ndụ ga-atọ anyị ụtọ ọ bụghị ebe a oge a ugbu a anyị nọ ndụ na-afụ anyị ụfụ n'ahụ ee i je iwere ego i debekwara ego ị tara afụfụ gbaa okpofu wee wee wee wee nwe- kpata i tinye ya n'ụlọ ọba akụ ka a makwara ma a ga-enwe ya nche- a ga-echekwaba ya mana gaanụ were ya ka i wee goro ihe ị ga-eri ugbu a ka ị hụzie nke tọrọ bịati ya bụ ahụhụ na-arị ibe ya elu ee, na eh, oge dị ugbu a mana anyị nwere olileanya na chineke ga-eme ka anyị nweta onye isi ala ga-abụ uche chineke ka ọ ga-eme maka na uche chineke n'ebe ndị o kere eke nọ bụ na ọ ga-adịrị ha na mma Ee, akwụkwọ nsọ sị na echiche obi m na-echere gị bụ ka ọ dịrị gị na mma agamnihu ọ bụghị echiche ịla azụ na echiche echiche ee, mmegide Ee, otu e si dee ya n'akwụkwọ nsọ ee ya bụ na chineke na-echere anyị ihe ọma ya mere anyị na-arịọ ya ka o dokwasara anyị onye ndu ga-eduru anyị banye na ebe ndụ ga-atọ anyị ụtọ ee o nwekwana ụzọ ọzọ chineke ga-eji eme ya na-abụrọ ee dịka ọ dị ugbu a na naijiria ntuli aka ga-eme ana m arịọ dodo dodo ndoriko ka m gị bụ onye ọma nwee ike ee ịrụ obi gị ụka mara ihe dị iche n'egbe na egbe ma họrọ ezi onye isi ala dị mma ga-enyere anyị aka ma duru anyị duba n'ala ahụ e kwere anyị na nkwa aha m bụ maazị okwu francis dị nyeta aka m sị nabata gị na mmemme ụtụtụ anyị ọ bụrọ naanị m nọ n'ọgbọ ee mụ na nwaanyị jimjim nwaanyị obi ebu jimjim nọ n'ọgbọ ọ ga m ekele unu ma mee ka unu hụ ihu ya marakwanụ o- otu otu o si eh, ya wụ, ọ- a- a- m ga- m ga-akpọ ya nwaanyị ọma ihe igbo na-amasị nne ah, ebutego gị ọgbọ kelee ndị igbo ọ dị mma ndị Igbo daalụnụ ụtụtụ ọma nụ. Mm. Unu abọọla chi. Daalụnụ aha mụnwa bụ Florence Achudume Success. Daalụnụ. Ọ dị mma aha ya bụ Florence Achudume Success. Ee, ọ bụrụ na ị gbarie success n'asụsụ Igbo ihe ọ pụtara bụ ee, agamnihu mm, mmete nke ọma ndaba ihe ihe dịrị mmadụ na mma ee ya bụ na a- ana m asị gị ọ bụrụ ndị ụkọchukwu a- ị ga-asucceed n'aha jizọs ọ dị mma ka anyị gaa ezumike anyị ji akwacha akpịrị Mm, anyị chiga azụ anyị atọghepụ ihe anyị ji bịa n'uju ya n'ụbọchị nke taa echefukwala na oge rukwa ee, anyị ga-akpa ekwentị ga-eghere oghe ka ị kpọọ tinyere anyị ọnụ

ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụnụ

ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụnụ

ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ọ bụrụ na ugbu a ka i sonyere anyị ọ bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ee eh, ka bụ mmemme anyị na-eme na nke ụtụtụ tata Eh, ihe a ga-eji eme isiokwu bụ eh, mmekọrịta eh, nne na nwa ya nwaanyị Eh, ọ bụ ihe a ga-etinye ọnụ n'ụbọchị nke taa maka na eh, obodo dị mma n- ya bụ nkeji iri asaa n'ihe na-eme ka obodo dị mma bụ agwa ụmụ nwaanyị na-akpa nkeji iri abụọ bụrụ nke nwoke nkeji nke ọzọ bụrụzie nke ndị echetara m echetara m mana ị chọọ ka obodo dị mma ị mara na agwa nwaanyị ga-adị mma malite n'ime ezinụlọ ya ka o ji dị mkpa na ntọala nwaanyị kwesịrị ka e lebe ya anya ee mmekọrịta ya na nne ya maka na o nweghị ka nna ji wee bụrụ onye isi ezinụlọ ka o nwee ike ịzụ ụmụaka ọfụma karịa nne mụrụ ha e, buru ha ọnwa itoolu mm, maka na nna mụkwara ha kama na onye ọbụla anyị niile ma na otu nna si amụ nwa nke ya ee marazi otu ndị nne si wee na-ebu afọ ime ọnwa itoolu wee mụpụta ya bụ na ee ịtọrọ ụmụaka na-abụ mgbe ọbụla dịka ha mapadoro n'ahụ nne ha ọ wụ kemgbe ha bidoro ebidoro n'ime afọ ka ha na-arapara na ime afọ nne ha ha pụtakwazie ịhapụ e, e, e akụkụ nne ha ahụ na-ara ha ahụ kpatara na gaa n'ọtụtụ ezinụlọ ị ga-ahụ na nne na ụmụaka ya ka enwezi mmekọrịta maọbụ enwe mmekọrịta ehe karịa nna ee maka na ihe jikọrọ nne na ụmụaka ee o siri ezigbo ike ya mere a ji wepụta isiokwu a n'ụbọchị nke taa mmekọrịta ee nne na nwa ya nwaanyị bụ ebe ezinụlọ malitere maka ọ bụrụ na nwaanyị anọghị ya nwoke naanị ya agaghị na-anọkata tibe mkpu na ya ee, na ya nwere ezinụlọ Ehe. Ee, ọ sọgodu gị dị afọ iri asaa maọbụ iri asatọ ma ị lụbeghị nwaanyị ị ka bụ okokporo agaghị ajụ gị kee maka ndị be gị ihe ha ga na-ekele gị bụ daalụ maọbụ nna anyị ukwu mana nna anyị ukwu ahụ ha ga na-elekwa ya anya enwere uju oji maka na enweghị ezinụlọ ya mere na ọ nwaanyị bụ eh, eh, isi a hụrụ kpuo okpu na ihiwe ezinụlọ En, nwaanyị nwoke nwere ike jekwuru nwaanyị lụta ya mana ọ bụrụ na ọ fụ nwaanyị ọ lụrụ keekwanụ onye ọ ga-alụ ọ bụ nwaanyị ọ dị mma nne ị ga-akọwara anyị isiokwu a kedu maọbụ gịnị bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọkachasị nke nne na nwa ọ dị mma um, dịka o- otu o- i- isiokwu a- anyị nwa dị taa bụ mmekọrịta nne na nwa mmekọrịta nne na nwa anyị- nne- nwa ya nwaanyị bụ ebe nwaanyị ọ dịka onye bịa o nwerọ nwoke sọ nwaanyị ka ọ mụ ọ mụzie sọ ofu nwaanyị ọ bụzie nwaanyị a ọ dịzi eh, ọ dịzi eh, ya na ya na-emekọzi ya Mm, ya na a na-eme ihe niile mmekọrịta emekọrịta karịa. Mm. ihe niile a- o kwesịrị ime n'ebe nwaanyị ere dịka ebe nne na-eme echi ka nwa m nwaanyị achọrọ m ka ọ bụ ezigbo mmadụ achọrọ m ka a na-emetụ ya aka achọrọ m ka a na-eme ọ dịzie ya na a na-emekọrịta na-ekwu n'okwu na-eme ihe niile dị nwaanyị a chọrọ ọ gwa nne ya nne ya na-agwakwa ya ka ya nwa chọkwa so ọ ya bụ mmekọrịta mmekọrịta ya bụ eh, a pụta kịta na ezinụlọ eh, onye nwa nwa nwaanyị na ezinụlọ na-akọsara mkpa ya onye ọ na-abụ otu ọbụla o si dịrị ya ọ kọsara ya na ebe ọ na-akpa ya ebe ọ na-enwe ihe na-agbagwoju ya anya ị ma na ahụ nwoke na ahụ nwaanyị abụghị otu Mm. ee tupu nna amata na nwa ya nwaanyị ahụwago nsọ ya nne ya amarụgo eri mbọchị izizi maka na o nweghị ka nwa gị nwaanyị n'agbanyeghị ka gị na ya si dị ee kama ọ ga-abụ ofu ofu nwere ike bịa gwa gị sị gị na ya na o nwere ihe ya hụrụ n'ahụ ya na ọbara na-afụta ya n'ahụ nke nwa nke nwa mana ọ gwago ya nne ya kemgbe ya mere na mmekọrịta nwoke nwa nwaanyị ya bụ nne na nwa ya nwaanyị dị omimi ee ọ bụ ebe isi ndụ ha na-amalite hmm. ọ bụrụ na e, nne bụrụ ezigbo nwaanyị nwa ya ga-abụ ezigbo nwaanyị maka na ọ ga-ewefute oge ya hmm. wefute obi ya hụ nwa ahụ n'anya hmm. mee ka ọ baa uru kọọrọ ya ihe ndị o kwesịrị ịma n'oge gwa ya nke o- nke o kwesịghị itinye aka na ya ebe ọ ga-agba ọsọ na ndụ ya ebe ọ ga- e- e- ebe ọ gaghị ekwe ka eh, e nwee ihe mmekute eh, na ngalaba ahụ N- gwa ya ka eh, ọ ga-esi were na-agwa ụmụ nwoke okwu ee na ị fụrụ na a tọrọ nwatakịrị nwaanyị m- wakpo ya n'ike ya bụ mee ya mmekọrịta nwoke na nwaanyị n'ike mechakwa ma gbuo ya bụ n'ihi a- eleghị anya etu nwata nwaanyị ahụ si gwa ndị chọrọ ịwakpo ya okwu maọbụ otu e si eyi akwa ihe ndị a niile ka nne ya na-akụzi ya e- eyikwala akwa ga-ekpughe e- ebe e kwesịghị ịhụ n'ahụ gị ee ọ bụrụ na nwoke gwa gị okwu ma nwoke malite ịchụ gị ee na etu ị ga-esi agwa ị kparịna ya ị gwana ya okwu ọjọọ kama jiri obi nwayọọ nakwa o- nakwa ọchị ee, ee, gbanarị maka na Igbo sị na nganga ka e ji agbagharị e ji agbanarị efi n'ọsọ Ee, ya bụ o nwere ka ị ga-esi debe ọnụ gwa nwoke okwu na-achụ gị nne ya ga-akụziri ya ụmụ ihe ndị a niile ana m asị na ọ wụ ya wụ mmekọrịta nne eh, na nwa ọ ga-akụziri ya etu esi esi nri ọ ga-akụziri ya etu esi anọ ọdụ nke a bụ ihe dị mkpa na eh, ndụ nwanyị etu ị ga-esi nọrọ ọdụ mgbe anyị na-etolite etolite ana m ahụ ma na-anụ ka chịkọlata ụkwụ nne ya ga na-agwa ya ọ bụghị gị nwa nwere ike ịghọta ihe nne ya ji sị ya chịkọlata ụkwụ hmm. mana nne ya mara ihe o ji sị ya chịkọlata ụkwụ o mechakwa ọ ga-akọ ọ ga-agwa ọ ga-akpọkọ nwa ahụ sị ya na ihe m ji sị gị chịkọlata ụkwụ hmm. nwaanyị na nwoke anaghị anọ ọdụ hmm. n'otu ụdịrị etu nwa nwoke si anọ ọdụ dị iche n'otu nwaanyị eh, eleghị anya dịka ị sịkwa ọ bụrụ na ọ naanị ya bụ eh, nwaanyị nọ n'etiti ụmụ nwoke ise ya nwa bụrụ sọsọ ada ọ bịazie na-eme ka ụmụ nwoke n'ihi na nwoke bịa ọ gbajaa agada ọ bịakwa ọ gbajaa agada nne ya sị na mba mama nwoke na nwaanyị anaghị anọ ọdụ ihe ndị a niile ka nne na-akụziri nwa ya ọ bụ ebe mmekọrịta ha e, si na-adị na-agakwa n'ihu hmm. e, na-aga n'ihu ana m ege ntị maka na tata bụ ihe ụmụ nwaanyị ka anyị na-ekwu ya bụ m onwe m nwekwara ike m kwutu m mechitu ọnụ Ee, dịka nke a- dịka nke abụọ ee, um, ihe a kwuru ebe a bụ eh, ịma inwe nwaanyị mm, ob- eh, nwaanyị inwe mmasị n'ebe ọ nọ ee, ị ga na-emechi ọnụ ọ ị ga na- ị ga na-etu ya aha ee chinwe nwa m chichi ee angel nke a nke a ị na-eme ya na-eme ya ka ọ bụzie sọ ya nwa bụ onye dị ine- inwe mmasị n'ebe ọ dị o mee nwa nwa ahụ ọ na-eme eme ha eme ya na Ee, ya ee, n'ihi na ọ, ee, ọkachasị Ee, sọ ya nwa ka ị mụ ee, ọkachasị ebe a mụrụ sọsọ ee ofu sọ onye. sọ ọ na-eme ka e- e- Ee, e- ana- otu ọ ana- masịrị ya. ana m eche na ee, ihe niile nwere ee, okere Ee, ihe niile nwere boundary ma ọ bụrụ ndị sụrụ bekee ee, o nwere okere a ji eme ihe ee n'agbanyeghị etu i si hụ nwa gị n'anya agbanyeghị otu o si bụrụ sọsọ nwaanyị ị mụrụ ee n'agbanyeghị otu ọbụla o si dị ị ga-etu ya aha jaa ya mma mgbe o- e O kwesịrị kwesịrị ịja ịja ya mma ọ bụrụ na ihe ọjọọ ị jagide ya ịkụ mma ya ihe ị jagide ya mma ruo mgbọsị o mere ihe na-ekwesịghị ị kụọ ya ihe ị na-akụ ya ihe ahụ ị kụọ ya ihe tinka kụrụ pan ịkụzi ya ịkụzi ya ya na-emezi ya ahụ ụjọ na-abịa ya n'arụ ọ bụ nne ya ahụ na-apa ya ka mmiri ihe na-apa ya ka akwa ọ ya kụrụ ihe dị ka a kụrụ ụkpa ọ marụzie na ee eh, ịkụcha ya gị kpọkwa ya sị ya na ihe m ji kụọ gị ihe a imezila ihe dị etu a ịtụkwa ya aha ee mbọsị ọzọ ọ ga-ama okere agbata oke dị n'etiti ime ihe dị etu a nakwa ime ihe dị etu a ọ ga-ama na o mekwa nke dị etu a na nne ya anaghị Ọ achịkwa ga-akụ ya. Mhm. ma o mekwa nke dị etu a na nne ya ga-eto ya Hmm. ị ga-ahụ na nwa ahụ ga-ebido Ọ ga-agbanwe. mewe ihe nne ya ga na-eji na-eto ya kama Ọ ya. karịa ịkụ ya Ee. ihe mana ọ bụrụ na

yes uh, uh, uh, ụnyaahụ ka a mere ya ndị bekee na-akpọ birthday Ee, echetara mbọchị ọmụmụ ya El- ehe. so o- o- otu a ka nne ya na-ebu ihe niile Eh. ọ gaa nke o buru ọ gaa nke o buru Mm. na-ebukwa ọ na-akwụ ụgwọ ọ bụrụ o ji ego Eh. ọ gaa o buru nke a, ọ gaa o buru nke ọzọ O- o ọ bụrụ jidezi ka- ụgwọ ebe niile. o bụrụzi ụgwọ o jidezi ụgwọ ebe niile mụnwa na-adịghasị bịa nwaanyị ihe a ị na-eme ọ bụrọ ihe ị kwesịrị ime Mm. n'otu a ị na-eme nwaanyị a, ọ na-etopụta la- otu a ọ Eh. na-etopụta ya nwakwa na na-emekwa ihe a ị na-eme ọ ihe na-eme ọ ka- na-aga na-eweriri ihe ọ- ọ- ahụ ị na-ewe ọ na-ewi mgbe o nne nweghị o ji nne ewu na-ata ahịhịa na-akụzi ụmụ ya- na-akụzikwa ya ihe ọjọọ ụmụ ya ọ bụrụ na-ele ya na- ọ bụrụ chọrọ ka ị- ị- ị- ị mere ya birthday ihe ị kwesịrị ime bụ ee okay zụrụ ya obere ihe nekwa nke a ne nke a ngwa mana ejigoro nke a kịta na o- o- o- afọ ọzọ na-abịazi m meere gị na kịta o nweghị ihe dịrị ọ bụrụ ị ga-aga na-anacha ndị mmadụ ihe o nweghị ihe i ji hmm. ị na-emebi obere nwa ahụ ọ dị mma eh, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ọ bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka ị na-ekiri ma na-egere eh, ihe mmemme onyonyo ji dị mma bụ na ị ga na-ahụ ndị na-eme ya na-ahụ ha na-ahụkwa ka ha si debe ọnụ na-ekwu ya ma na-anụkwa ya na ntị ee eh, ndị mgbasa ozi nke ọzọ bụ ị gara eh, nụ olu onye ahụ mana ị gaghị ahụ ha anya ya bụ ihe nke anyị ji dị iche eh, ya bụ na anyị zuru ka e mee dịka anyị isiokwu anyị wefụtara n'ụbọchị nke taa ya bụrụ na ugbu a ka eh, ị kpọpere igwe okwu gị ọ bụ mmekọrịta nwanyị nne nakwa nwa ya nwanyị ya bụ ihe anyị ji mere isiokwu anyị akọwago ihe bụ mmekọrịta na-akọwa ee kedu etu ị ga-esi kpaso ya agwa dịka ndị ga-asị ọwụ ofu nwa nke nwa ji mekwa nke ọzọ ee ọ bụ mgbe ọbụla ị na-eto ya ajụjụ ọ jụrụ m bụ mgbe ọbụla o mere nke dị mma o o mere nke dị njọ ị na-eto ya o nweghị mgbe ị na-anọkata baara ya ma ọ kụọ ya ihe mụwa wee na-asị na ọ ka mma na ịkụrụ ihe ka ọdụ ya kụruo ya mgbe ahụ ga-afụ ya ụfụ nke ọma kụọ ya ihe ị ma na tinka ihe tinka kụrụ pan a na-adị na-ekwu bụ na tinka anaghị emere pan ebere ọ na-akụsi ya ike ka o wee nwee ike ịkụ ya gbazie ya otu o si chọọ ya mere anyị ga na-aga n'ihu na ya bụ mmemme anyị nne ee dịka nwaanyị kedu ihe nne kwesịrị ime n'ihu nwa ya kedu ihe nne kwesịrị ime n'ihu nwa ya nwaanyị kedu okwu o kwesịrị ịgwa ya ọkachasị mgbe ọ na-etolite etolite ọ dị mma na o nwere ihe nwaanyị kwesịrị ọ- ọ- kwesịrị ka ọ ghara ikwu n'ihu nwa ya nwaanyị maọbụ ka ọ ghara ime n'ihu nwa ya nwaanyị dịka ọ bụrụ ị- ị chọrọ ịzụpụta nwa gị nwaanyị o nwecha ihe ndị ị ga na-akụzi ya ọ bụrọ o nwe nke ị ga na-ezoro ya dịka otu nwoke na nwaanyị na-emekọrịta ị ga-akọrọ ya otu ọ na-etopụta ị ma o nwere ndị ga-asị agwala ya na o rube otu ahụ o rube oge o rube ya, afọ afọ ya ka pere mpe o nwee asọ ihe ị ga-eme ị ga-esi obere obere na-akụzi ya hmm. na-emekwa e agakwara onye nso hmm. emekwara nke a na emekwara nke a ka a ghara ibido hmm. na-emebi ya ee nakwa onye ọbụla okwu ịpụta na asọ ahụ ịkụzi ya oge na oge o kwesịrị ịba na asọ na oge ịkụzi ya otu o kwere ime onwe ya ka ọ dị ọcha ka ọ ghara na esizi isi Mm, dịka bịara anyị kwuru ịkụzizi ya o nwecha ihe niile ị kwesịrị ịkụzi ya Mm. but ọ bụrụ gị na di gị na o nwere ọ- ọ- ọ- okwu unu chọrọ ikwu ọ bụrọ iru ya ka unu ga na-ekwu ya Mm. o nwere mgbe unu ga-ekwu ya ọ bụrụ mgbe ya nwa laa Mm. kpọzie di gị gị na di gị akpa ihe unu kwesịrị ịkpa o nwere ihe unu ga na-ekwu n'iru ya bụkwa ya nwa na-amụta ihe niile unu Mm. ọ bụrụ na ekwu ihe ọjọọ ya nwa na-amụta Mgbe- ihe mee bụ o nwere ihe o nwere ebe ọ ga-ejega ị ga na-agwa ya okwu ọ bụrọ ihe niile ihe niile ọ ka dị ị ga mma na-agwa ya. Ee, dịka okwu ihe m chọpụtara na ihe ị na-akọwa bụ ee ihe ndị ahụ dị ya n'ahụ maọbụ o kwesịrị ịma ị na-akụziri ya ya mana o nwere ụdị agwa nwaanyị ekwesịghị ịkpa n'ihu nwa ya nwaanyị Mm. ee otu n'ime ha bụ ị nọrọ n'ihu nwa ya nwaanyị na-abara di ya nna ya mba ma ọ bụ di gị mba nwa ahụ ga-eche na ọwụ ihe kwesịrị ekwesị Ka ọ ịdị eh, ka nne nne ya na-eme ọ lụọ di o mewekwa di ya etu a ya bụ na esemokwu ga na-adapụta n'etiti ya na di ya Hmm. maka di ya ga na-ajụ ya ebee ka ị nọ mụta ihe a? ọkwa n'aka nne nne ya ee ọzọ dịka ibe ya bụ ee ọ dịghị mma ma o kwesịrị ekwesị ee nwaanyị na di ya ịdị na-anọ n'ihu ụmụaka ha ọkachasị nke nwaanyị eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị ihe a bụ ihe nwaanyị ekwesịghị ime n'ihu di ya na mkpa agbanyeghị otu ahụ si atọ gị bịrịbịrị ma ọ bụ akọ gị ọkọ ị chọrọ ka di gị kọọ gị ọkọ ị kwesịghị ime ya n'ihu nwa gị nwaanyị maka na ọ bụghị naanị ihe ị gwara ya ka nwa gị nwaanyị ahụ na-agbaso hmm. ọ na-agbasokwa ihe ọ hụrụ ị na-eme hmm. mgbe ahụ ị na-eme ya o nwere mgbe ọ ga-edo mmadụ mmadụ o nwere mgbe ọ ga-etolu ahụ ya akwụba ọtọ hmm. n'agbanyeghị na ị na-agwa ya eh, ya agbana nke nwoke aka ma ejekwuna nwoke ma nwoke kpaa ya aka ma nke nwa tupu ị mara ihe na-emenụ n'ihi na ọ fụrụ na ị na-eme ya achọzi ime ya bụ na eh, ọ ya ka o ji dị mkpa na ee chukwu nye gị ego asịrọkwa m onye bi n'otu ọnụ ụzọ ụlọ alụla nwaanyị ee kama na ee, arịrịọ a ga na ekpere a ga na-ekpe na-arịọ chukwu bụ ka ị nwee ike iji ihe ị ga-eji banye n'ọnụ ụzọ naabọ ya bụ two rooms ka ọ ga-abụ gị na nwunye gị nọrọ na-edina na ofu ụmụaka na-edina na nke ọzọ ka ọ ga-abụ ụdị egwuregwu ọbụla unu ga na-egwu ụmụaka agaghị na-afụ ya maka gị nwa bi otu ọnụ ụzọ hmm. ụmụ ụmụ nwa gị nwaanyị na ebe ahụ nwa gị nwoke na ebe ahụ hmm. mgbe ụfọdụ ha edinere n'akụkụ ọnụ ụlọ ahụ ebe nke a gị chere na ha na-ehi ụra mgbe ahụ ị na-eme ka ime egwuregwu egwu ọnwa hmm. e, ha nwere ike dinakwara ka ha na-arahụ ụra mana ha emepe otu anya na-ekiri ihe ndị a niile na-eme n'ụwa nwatakịrị ọkachasị ndị nwaanyị maka ọ ndị nwaanyị na-ebu ụzọ eru ihe eji mmadụ eme ehe nwa gị nwoke nwere ike ọ dị afọ iri na abụọ ma o nwebeghịdị ihe ọ ma mana nke nwaanyị ahụ iri na abụọ nri nwa apụtawago ihe ndị a niile nri nwa apụta ha na ọ fụba ee eh, ihe dịka nsọ ya hmm. o bido nwobe mmasị na ebe nwoke nọ ọ dị mma eh, anyị na-akọwa ihe nwaanyị ekwesịghị ime n'ihu nwa ya nwaanyị ka hmm. ọ ghara imebi nwa ya nwaanyị na otu ọ dị ugbu a anyị ga-aga n'ọba azụmahịa anyị anyị ga azụmahịa site ebe ahụ anyị jee kọrọ gị akụkọ ụwa ya bụ ndị Toys Paradise emechaa ha na anyị akọrọ gị akụkọ ụwa burukwa egwu na-aga n'ihu apụkwala maka na anyị na-echigha azụ ngwa ngwa

ụwa nke ụtụtụ tata na mbụ nụrụ ihe ndị ahụ mere anyị isi akụkọ ọgụ na mgba ka eji azọ akwụkwọ ego ọhụrụ n'ụlọ akụ dịgasị iche iche n'ala anyị CBN enyela ụlọ akụ iwu ka ha kwụọ ndị mmadụ ego ọhụrụ n'ime ụlọ akụ ha dịgasị iche iche Emma Powerful ekwuola na IPOB etinyeghị sit at home ọbụla n'oge ntuliaka Febụwarị na-abịa abịa. Hilda Dokubo ekwupụtala ihe mere o ji azọ ọkwa n'ụlọ omeiwu Naijiria n'aha Labour Party. Aha m bụ Maazị Okwi Francis Idenyi. Ugbu a nụrụzie akụkọ ndị a n'uju ya dịka ụlọ akụ etiti gbatịrị ohere ndị mmadụ iweghachi ego ochie na ụlọ akụ ma nara nke ọhụrụ ụkọ ego ebutela oke ịta ikikere eze na mpaghara dị iche iche na Naịjirịa ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na-akwa arịrị n'ihi ihe ha na-agabiga iji nweta ego gboo ego ma gboo mkpa dịrị ha otu onye n'ime ha bụ Onyeka Odele kwuru na inweta puku naira iri na ise riri ya puku naira atọ ọ sị na o nweghịzi onye obi dị mma na ụnyaahụ na ọ gara n'ụlọakụ iwere ego n'ihi mkpa na-akpa ya ndị POS nara ya puku naira atọ iji nye ya puku naira iri na ise ọtụtụ ndị mmadụ jizi ekwentị eziga ego ma ha zụọ ihe ha chọrọ mana nke ahụ nwere nsogbu nke ya dịka ụfọdụ ya bụ ozi anaghị eru onye eziri ya aka n'ihi nsogbu ịntanetị Andrew Onyinye kwuru sị na ya zụrụ ihe n'aka onye ahịa ya Ọ jụrụ ka o were ahịa ya ahụ laa ma ọ bụrụ na o nwetebeghị ozi site na ekwentị ya. Otu onye achọghị ka a kpọọ aha ya kwuru na ego ya dị na ọba ego ya n'ụlọ akụ pụrụ site na ọba ego ya n'ụlọ akụ ahụ n'agbanyeghị na ụlọ ahịa ebe ọ zụrụ ahịa enwetebeghị ya bụ ego. Onye nta akụkọ anyị gagharịrị n'Enugwu ụnyaahụ bụ Tọzdee kwuru na ọtụtụ igwe a na-adọrọ ego bekee kpọrọ ATM dị n'Enugwu enweghị ego n'ime ha ma ọlị. Na Ogui Road, e nwere ụlọakụ First Bank, Zenith Bank, UBA nakwa ụlọakụ ndị ogbo ọgbọ ọhụrụ gasị mana naanị Union Bank bụ ebe e nwetara ego dịka o siri kwuo ndị mmadụ jupụtara ebe ahụ na-alụ ọgụ na-akọ ọnụ ị gaghị ewepụ ihe karịrị puku naira iri abụọ na ATM ego ole ọbụla ọ masịrị ka i nwee n'ụlọ ọba akụ n'akụkọ dịka ibe ya ụlọakụ etiti Naijiria bụ Central Bank enyela ụlọakụ iwu ka ha na-akwụ ndị mmadụ ego ọhụrụ n'ime ụlọ akụ ha nke a dị n'ozi ha wepụtara n'ụbọchị tọzdee ma sị na ọ bụ iji belata ahụhụ ndị mmadụ na-ata n'iweta ego ọhụrụ n'ihi nke a onye isi ha bụ Godwin Emefiele enyela iwu ka ụlọ akụ niile na-akwụ ndị ahịa ha ụgwọ n'ego ọhụrụ ma sị na ọ gaghị akarị puku naira puku naira iri abụọ nwa bekee kpọrọ 20,000 kwa ụbọchị ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-ata ahụhụ ịdọrọ ego n'igwe nke a kpọrọ automated teller machines ATM n'asụ bekee ha kwere nkwa ibelata ahụhụ ndị mmadụ na-ata ụlọ akụ kwukwara nwekwara iyi ya bụ ụlọ akụ a ṅụrụ iyi na ha ga-anwụchi ma taa Onye ọbụla na-atụ mgbere ego ọhụrụ dịka o si dị n'iwu na-achị Naịjirịa. Otu na-achọ nnwere onwe Biafra bụ Indigenous Peoples of Biafra IPOB n'asụ bekee ekwuola na ha enweghị atụmatụ itinye sit at home n'ọwụwa anyanwụ n'oge ntụliaka a. Nke a dị na akwụkwọ ozi Emma Powerful bụ ọnụ na-ekwuru ha wepụtara n'ụbọchị Tọzdee ma sị na otu ha nke onye ndu ha bụ Nnamdi Kalụ egbochitebeghị ntuliaka na Naịjirịa ọbụla kama ọ sị na ha akpọtụla oku ka ndị Biafra gbajọọ ntuliaka bụ nke ha mechara kagbuo ma sị onye chọrọ gaa tụọ vootu ya Powerful sị na ha ekwuola ya ọtụtụ oge na uche ha adịghị na okwu ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria nke ntuliaka ga-abụ n'ụbọchị iri abụọ na ise nke ọnwa a. Ọ sị na ebe uche ha dị ugbu a bụ ka a tọhapụ onye ndu ha bụ Kalu Nnamdi Kalu nakwa ụbọchị a ga-eme ntuliaka maka nnwere onwe Biafra bụ nke bekee kpọrọ referendum. Powerful gara n'ihu kwuo na otu ọbụla kpọrọ oku ka ndị mmadụ nọrọ na ụlọ n'oge ntuliaka abụghị ndị otu ha nke Kalụ bụ onye ndu ha. Ozi Powerful na-abịa dịka otu a kpọrọ Pan Nigeria President of Igbo Extraction Coalition, PANPIEC, boro IPOB ebubo itinye iwu onye apụla n'ezi na ụbọchị ntuliaka ọ sị na otu panpiec so n'otu ndị gọọmenti na-akwado ka ha na-agba mgba okpuru imebi nakwa imetọ aha ipob cheta na ọnwa juun afọ iri abụọ na otu ka gọọmenti etiti nwụchiri nnamdi kalụ site na mba kenya kpọlata ya naijiria ma malite ikpe ya ikpe Kemgbe ahụ, ndị bi n'ọwụwa anyanwụ malitere ịnọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla nakwa na kwa ụbọchị ọbụla Kalu ga-apụta n'ụlọikpe site na iwu IPOB tinyere ma sị na ọ bụ iji kwanyere ya ugwu. IPOB mechara kwuo na ha akagbuola ịnọ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ka ọ bụrụ naanị ụbọchị Kalu ga-apụta n'ụlọikpe. mana otu mpaghara IPOB nke Simon Ekpa na-achịkọta sị na ihe dị etu a adịghị n'iwu ha na ịnọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla ga na-aga n'ihu. N'ihi nke a ndị ojiegbe sị na ha na-amanye ndị mmadụ n'ike ịnọ n'ụlọ egbuola ọtụtụ mmadụ ma laa ọtụtụ ngwa ụlọ ụgbọala na ndị ọzọ n'iyi maka nnupụisi n'iwu a. o butela nnukwu egwu na mpaghara ala Igbo nke mere na ndị mmadụ ka ji ụjọ na-anọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla nwaada na-eme ihe nkiri dịka o si dị o kwuru na nke a bụ ihe a ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya nwaada na-eme ihe nkiri ejije n'ala anyị na Nollywood a ma ama bụ Hilda Dokubo ekwuola ihe mere o ji azọ ọkwa ịnọchite anya ndị Asalga Akulga Rivers steeti n'ụlọ omeiwu nta na Naịjirịa na mkparịta ụka ya na ndị ntaakụkọ Igbo mere ọ sị na ọ chọrọ ịnọchi anya ndị obodo ya ọfụma iji mee ka oke ruru ha rute ha aka. Ọ sị na ndị obodo ya enweghị ọtụtụ ihe dịka ụlọ ọrụ, ụzọ dị mma nakwa ihe ndị ọzọ n'agbanyeghị na gọọmenti na-amịpụta mmanụ agbidi n'obodo ha. Hilda bụ onye ji ọkọlọtọ Labour Party azọ ọkwa sị na ọrụ ikwuchitere ndị mmadụ ọnụ ha bụ ihe ọ dịbu na mbụ na-eme mana ọ chọzịrị ka ọ gbatikwuo ya ma gaa na ngalaba ebe ọ ga-eme ka oke na ọrụ ya bụrụ maka ndị be ha o kwuru na ihe a mere o jiri họrọ Labour Party bụ maka Peter Obi ma tinyekwara na ọ bụ pati nwere ezi ntọala metụtara ndị ọrụ Hilda gara n'ihu kwuo na agbanyeghị na ọ bụ nwaanyị na ọ gaghị egbochi ya ịzọ ọkwa ma nweta mmeri ịrụrụ ndị obodo ya ọrụ maka ndị na-ekwu na ọchịchị naijiria abụghị maka ịgba nkiri ha amaghị na ọ bụ ndị na-eme ihe nkiri mara ihe banyere ọnọdụ ndị mmadụ nakwa ihe a ga-eme ka obi dị ha mma o kwuru na ndị niile nọ n'ọchịchị ugbu a nwere ngalaba ha nọbu tupu ha banye n'ọchịchị igbo bụ igbo etu a ka ọ ha anyị n'ọnụ mana tupu anyị eburu egwu gerekwa ihe ndị ahụ mere anyị isi akụkọ ọzọ anyị mere ka unu mata na ọ bụzi ọgụ la mgba ka e ji azọ ma na-enweta akwụkwọ ego ọhụrụ n'ụlọ ọba akụ dịgasị iche iche na Naịjirịa CBN enyela ụlọ akụ iwu ka ha kwuo kwụọ ndị mmadụ ego ọhụrụ n'ime ụlọ akụ ha Emma Powerful kwuru na IPOB etinyeghị sit at home ọbụla na oge ntuliaka Febụwarị a hilda dokubo ekwupụtala ihe mere o ji azọ ọkwa n'ụlọ omeiwu naijiria n'aha labour party ọ ka bụ onye nke gị enyi gị nwanne gị maazị okwi francis nwetara tụgharịa ma gụpụta ya bụ akụkọ ụwa n'ụtụtụ a ka anyị chiga azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ndewo

Mama Africa Igbo anyị zuru ka e mee

ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ mama africa igbo tv daalụnụ Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme

abụ m prọfesọ ọ dị mma ndị Igbo daalụnụ anyị echitala azụ na mmemme a na-akpọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ee maazị nnọọ na akụkọ ụwa ndewo nne eh, ya gazie ọ dị mma eh, dịka unu nụgoro akọgoro ya bụ akụkọ ụwa anyị ga-echigha azụ anyị echighata azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị gaa n'ihu ee nne dịka anyị na-ekwu o nwere ihe ị chọrọ iji n'aka ebe ahụ ị chọrọ ka ọha na eze e, tinyekwa ọnụ Anyị- akara ekwentị anyị ka ghekwara oghe ma ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere ọnụ n'ihe a anyị na-ekwu ihe a ji mere isiokwu bụ ee mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị ya bụ ihe a ji mere isiokwu n'ụtụtụ a na-atapi Ee, nne ee, kwupụ ka o si dị gị n'ọnụ ọ dị mma ha m chọrọ ka m gụpụta ihe a na bekee iwe iwe na onye ọbụla ihe a na-ekwu ebe a bụ must a girl child be exposed to the public ya bụ ọ, ekwesịrị ka ịrafụta nwa gị nwaanyị n'ihu ọha ọ- ọha ee ị ma na ajụjụ a gba- gbara mkpakalaba dị iche iche ee dịka ọ bụrụ nwa na-agụ akwụkwọ Mm. mhm, ee, gị bụ onye na-amarugo eh, ebe nwa gị dị ike eleghị anya a na-asọ mpi hmm. asọmpi n'ụlọ akwụkwọ maọbụ asọmpi n'obodo hmm. eleghị anya nwa gị mara etu esi agba egwu hmm. a na-asọ asọmpi ịgba egwu n'obodo maọbụ n'ụlọ akwụkwọ ị ga-edupụta ya ka ọha na eze hụ ya kama na ngalaba m sịrị na ọ gbara mkpakalaba nke ọzọ bụ ee eh, ya hụrụ na eh, nwa gị nri nwa apụtawago ya n'obi ọfụwago nsọ ya ahụ ya ana-agbanwe hmm. o ruwego ogo ihe eji nwaanyị eme ọ dịghị mma ka nne na-eme ka ọ na-apụta n'iru ọha hmm. ọkachasị o nwere ndị nne o nwere ike agaghị ekwu ya hmm. barabara maọbụ mee ka eh, aghọta ihe ọ na-eme kama na ndị ọ na-emere ya amarago eh, ọkachasị dịka nwaanyị na-ere nri eh, mama put Hmm. ọ na-ere nri ọ nwere ebe o debere tebụl na-ere nri Hmm. nwa ya nwaanyị ahụ nọ n'oge ahụ m kọwagoro ugbu a o ruo ogo ihe eji nwaanyị eme Hmm. Eh, oge ọbụla a ga-asị ya ya buru nri gaa rie Na-aga nye okenye. ma eh, bu- ah, kemgbe o, emeka na-akpọ gị gị butere ya nri bujenere ya nri Hmm. ị ị na-eme ka emeka ghọta na ị chọrọ ka emeka na-afụ ada nwa- ada obi mgbe ọbụla emeka emeka ahụ- ahụ- ọ- ọ ghọtago egwu a na-akụrụ ya o bidogo "Ah, adaobi mara mma ah, adaobi eh, ada eh, na n'imi gị dị ogologo eh." nke ahụ jọrọ njọ Mhm, ya bụ na ajụjụ gị bụ ekwesịrị ka na onye nne na-ekpughe nwa ya m na- na-eme ka ụwa ni- ụwa na-ahụ ka a na-afụ ya ebe nụ- ka a na-afụ ya Mm. n'aka nke ọzọ ahụ m kọwara ọ dị mma n'aka nke ọzọ ọ dịghị mma Ọ dịghị mma. ya bụ na gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ọ bụrụ na m iso na ndị nne chere na nwa gị bụzi ihe eji atụ mgbere hmm. ebe ọ mụtagoro nwa eh, dịka etu ihe ụkọ dị ugbu a hmm. ego ọhụrụ pụtara hmm. ahụ nke ọhụrụ o nwere ebe ị ga-aga ịhụ nke ọhụrụ ịhụ nke ochie ma ị nwego nwa agbọghọ bịa ị na-eche na o rugo ihe eji mmadụ eme eh, gị dupụ ya ka ọ gaa nara emeka ego Hmm. Ah, eh, mana ịmakwa nwaanyị nwaanyị ahụ ọ mara mma eh, nwaanyị. ọ mara mma nwaanyị gị dupụ ya duga ya na nke emeka ya gaa nara ya ma ọ na-ebugara emeka nri mgbe ọbụla Hmm. Eh, we- emewego enyi Hmm. eh, Ọ enyi na-enwezi enwe- mmasị eh, ebe ya nwa nọkwa. Eh, eh, and nne ya mara na emeka enwego mmasị hmm. ee adaobi gaanụ na nke emeka nke ahụ na-enweghị ejela atm ebe a hmm. enwetaghị ego jee na uh, first bank enwetaghị ego jee na hmm. zenith ebe niile ejechaala jenụ jụọ emeka na emeka na-ere ahịa mara ma o nwere ọ ga-enye anyị puku eh, puku naira iri ma puku naira ise ihe emeka na-achọ n'uko elu ka o nwetara n'uko ala eh? adaobi aganụ hmm. ee eh, mama m si m bịa jụọ gị ma ego ọ na ya achọchala ebe a ga-enweta ego ọ bụrụ na ya afụghị ego eh, ma ị ga-enyenụ ya puku naira iri ọ bụrụ na enwere ka esi nweta ego na ATM ka enyeghachi gị ya ee eh, ihe mama gị zitere gị ọ sị ya ọ dị mma ee bịakene adaobi ya ya adaobi bịakene hmm. ọ kpọ kpọba ya n'ime ime ebe ọ na-ere ahịa ya bịa were ya bụ ego Ah, ihe ga-agakwa ebe ahụ mụ nwa enwezi ike ịkọwa eh, ah, eh? ebe ahụ mkpughe ahụ bụ mkpughe ọjọọ ị na-edupụ nwa gị ka ọ banye n'ọnụ agụ ọtụtụ mgbe ka esi ebe ahụ tụwa nwa ahụ ime mkpuke eleganya nwa ahụ chọrọ ịga akwụkwọ bụrụ dọkịta maọbụ bụrụ onye ọkaiwu maọbụ bụrụ injinia idugala ya emeka isigo na ịnata emeka otu puku naira iri ma puku naira ise maka na emeka ga-enye ego ahụ ọ gaghị anazi ha ego ahụ ego ahụ Mm. n'ihi na ọ naghị ha ego ahụ mgbe ọbụla ọ kpọrọ eh, adaobi n'ekwentị ọ ga-abịa ya na ya kwucha kwucha na-enwe ekwe- nwekwara ike nọ ebe ahụ ọ jụọ ya onye na-akpọ gị n'ekwentị ọ sị ọ sị ya, "Ọ sị na emeka na-akpọ m ọ sị m bịa "Eh, gawanụ gịnị ị na-eche gawa gawa ifugo eh? na ọ na-emebi adaobi tupu ịmara ihe na-eme n'otu a dịka m kwuru mm-hmm. ihe niile ahụ ọ na-achọ ịgụ n'akwụkwọ mm. maka nwa ahụ nwere ụbụrụ nwere isi mm. akwụkwọ mana imego n'ihi mkpughe ikpughere ya mm. mkpughe ọjọọ n'anya ndị mmadụ o burugo afọ ya bụ na eh, mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị ka anyị na-ekwu hmm. anyị na ha akọwagasị ọtụtụ ihe dị iche mana ọ bụrụ na ile anya o jigo nkeji iri ise na otu wee gafee elekere itoolu n'ụtụtụ a hmm. ya bụ na m na-asị gị na m ụfọ ji fọ ka ụfọ abala fọ hmm. ka ọ dị n'ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere mgbada maka nchi na ebe akwa na ọ sọsọ owere ya ka a na-achụ achụ ee nne biko kelee ndị Igbo ka anyị okay ndị Igbo na-ekele ụnụ ihe o- ihe m chọrọ ka m kwuo kịta bụ ọ dị ka ndụmọdụ biko onye nwere ụmụ nwa- nwaanyị mara mma ma nke dịkwa obere unu nepụ ya anya ọfụma ka a ghara itinye aka na ebe ọjọọ ebe ịma nwa gị nwaanyị na inwe mmasị n'ebe ọ nọ na ịchọ ka ọ bụ ọ- ọ- ọ dọkịnta na ma lọya ka ime ya ka ọ na-amazi ihe o kwesịrị ime ọ bụrọ ịbịa na-asị ya ka ya gaa nke Emeka ka ọ gaa weta ego Gaa nke Chibuzọ gaa weta ego gaa weta ihe anyị ga-eri n'ihe anyị ga-eri adịrọ biko gaa rịọ ya ego eh, rịọ ya ego biko ihe m na-arịọ bụ ọ bụrụ ị chọrọ ka nwa gị nwaanyị pụta Baa ihe, uru. ọ bụ- ka ọ baa n'uru o- gị gị nwa uru Mm. ime ihe o kwesịrị ime so otu a bụ ihe mma mma ncha ọ dị mma eh, ebe a ka anyị ga-akwụsị mana o nwere otu ihe i kwuru m chọrọ ka ndị ọhaneze mata ị sị ọ bụrụ na nwa gị mara mma hmm. ee eh, mana ana m anọ m ebe a na-ekwu na ụmụ nwaanyị niile mara mma o hmm. eh, ụmụ nwaanyị niile mara mma ndị nne mama hmm. ehe unu mara mma ya wụ na onweghị onye jọrọ njọ ọwụ otu isi debe onwe gị idebe onwe gị nkịrịka nkịrịka gị abụrụ onye dị njọ mana idozikwa onwe gị otu chineke si kee gị ịmara mma ee eh? ọ dị mma aha m bụ maazị Okwi Francis dị na aha ndị niile kiriri anyị n'ụbọchị nke taa nakwa ndị kpara ya aka n'igwe ana m asị unu ka ọ dịzie mbọchị mọnde mgbe anyị na unu ga-anọkọkwa ọzọ na oge ee agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ndewo Daalụ.